Salam la famille, c'est comment Bienvenue de nouveau sur Cactus. An ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la ni mɔgɔ kura don kana ɲina toujours i abonner en plus ka cloche in activer comme ça ni vidéo kura bɔ i bɛ bɔ a kalama. Alors les gars, franchement, kɛlɛ min bɛ Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a laban bɛ ka gan tellement mɔgɔ dɔw de bɛ fɛ k'u sen don kɛlɛ la n'o ye arabuw ye a mɛnna kɛlɛ in na arabuw kun tɛ ka kuma mais an filɛ nin wagati min na arabu jamana dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko iran u bɔra n'a ye k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka taa ni kɛlɛkɛminɛn dɔw ye k'o di rusiw ma a bɛna fɔ u bɛ fɛ ka dɛmɛ irisiw de fɛ amerikɛnw de bɔra n'a information ye n b'a debrife aw ɲɛna kun min y'a to iraniɛnw bɛ fɛ ka irisiw dɛmɛ ni kɛlɛ in na en plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ actualitéw ka can video kɔnɔna la an bɛ kuma ukrainiɛnw ka président kan tellement kɛlɛ ganna nin wagati in na a deside k'a ka ambassadeur duuru de gɛn ka bɔ u ka baara la ambassadeur ninnu kun bɛ jamana minnu kɔnɔna la n b'o fɔ aw ɲɛna en plus a y'u gɛn kun min fɛnɛ la an b'a essayer ka baro k'o ko in fɛnɛ kan o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ an bɛ kuma faransi ni rusi ka relation kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min wagati dɔ kɛra ɲɔgɔnye dɔ kɛra faransi president emmanuel macron ni vladimir putin ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ ɲɔgɔnye in kɔnɔna la jaja kumaw kun man ka bɔ kɛnɛ ma mais faransi teleso dɔ de bɛ o de y'a deside ka bɔ ni kuma nunu ye vladimir putin fɛnɛ ka ministre des affaires étrangères n'o ye sergei lavrov y'a deside ka bɔ ka kuma o ko in kan k'a yira k'a fɔ ko ko in ma diya u ye o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ wagati dɔ kɛra n y'a explike ɲɛna k'a fɔ ko ukrainiyɛnw ka president volodimir zelenski bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko duguba fila b'u ka jamana kɔnɔ n'o ye zaporija ni kɛrsɔn ye ko yen dugulamɔgɔw k'u prepare u ka boli ka bɔ a dugu kɔnɔ k'u bɛna taa bin yen kan a bɛna fɔ a daminɛna ka ban dugu dɔ bɛ kɛrsɔn kɛrɛfɛ a bɛna fɔ ukrainiyɛnw gɛrɛla yen fɛnɛ la an b'a ese k'o fɛnɛ debrife ɲɔgɔn fɛ

parce que n'a ye essayer ka jateminɛ fanga kun bɛ tubabu ninnu de la n'o ye occident jamana ninnu ye u ye jamana caman domine diɲɛ kɔnɔ u ka influence kun bɛ jamana caman kan en plus u ka influence kun bɛ jamana fɛn o fɛn kan an y'a jateminɛ o jamana ninnu kɔnɔ k'a fɔ ko tagaɲɛba tɛ yen développement tɛ yen yuruguyurugu bɛ yen en plus président fɛnɛ bɛ sigi fanga la n'a n'u man di o président bɛ bɔ fanga la donc arabu ni farafinw nan'o de jateminɛ en plus hispanique jamana dɔw fɛnɛ bɛ yen américains kun ka influence ka bon jamana minnu kan olu camanba de nan'a jateminɛ nin waati na k'a fɔ ko irisiw bɛ kɛlɛ min na nin waati na le fait que u kɛlen don k'u kɔgɔ da occidentaux kɔgɔ la bɛɛ de ka kɛlɛ don n'u sera k'u labin u kun kɛlen don ka impérialisme mener diɲɛ kɔnɔ c'est à dire k'u ka choix imposer mɔgɔw kan n'u bɛ fɛ i ka jamana ka kɛ cogo min n'i ma taa u ka dabada ma donc u bɛ sɔn k'i lawuli ka bɔ fanga la donc mɔgɔ caman nan'o de jateminɛ nin waati na k'a fɔ ko irisiw bɛ kɛlɛ min na ukraine kɔnɔna la même si n'u t'a légitimer mais quand même u ni otan mɔgɔw bɛ kɛlɛ min na u ni occidentaux bɛ kɛlɛ min na o kɛlen don ka diya diɲɛ jamana caman ye parce que nouvel ordre mondial de bɛ fɛ ka na ka essayer ka mɔgɔ ninnu ka fanga bin n'o binna sisan o la bɛɛ b'i ta sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ n'i ni chinois ni rusiw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ lala o ni occidentaux ka kow tɛ kɛ kelen ye donc farafin ni arabu caman hakilina ye o de ye nin wagati in na parce que hali n'a ye essayer ka jateminɛ donc ni mediaw kumana rusi ni ukraine ka kɛlɛ kan i b'a ye commentaire kɔnɔna la k'a fɔ ko farafin ni arabu baden de bɛ minnu bɛ rusi soutenir nin kɛlɛ in na i n'a fɔ a b'a kalama cogo min intro kɔnɔna la n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko arabu jamana dɔw bɛ yen n'u b'a wele ko iran amerikɛnw de bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko iraniyɛnw bɛ fɛ ka taa drone dɔ di irisiw ma wagati min na irisiw ni ikrɛniyɛnw bɛ kɛlɛ la donc o kɛlen sisan hypothèse baden de bɛ ka fɔ c'est à dire hakilina baden de bɛ ka fɔ nin wagati in na k'a yira k'a fɔ ko kun jumɛn de y'a to iran arabu jamana y'a décider k'a fɔ k'a bɛ taa drone di irisiw ma an filɛ nin wagati min k'a sɔrɔ irisiw ni ikrɛniyɛnw bɛ kɛlɛ la en plus ani otan mɔgɔw fɛnɛ bɛ kɛlɛ la Donc déjà dogolen tɛ mɔgɔ si la Iran ni Américains man di u ni Israéliens man di n'i ko Israël i ko Amérique parce que Américains de bɛ ka Juif jamana in dɛmɛ n'o ye Israéliens ye olu fɛnɛ ni Iraniens man di jugu fɔlɔ min bɛ Iraniens na o ye Israéliens de ye donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min actualité dɔw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko 2015 wagati la ka kɛlɛ to Syrie kɔnɔna la yen donc a bɛ n'a fɔ Vladimir Poutine ka sɔrɔdasiw kun bɛ u ka aériens kun bɛ yen et tout u ka base aérienne ni fɛnw bɛɛ kun bɛ yen Donc i n'a fɔ a b'a kalama cogo min Bashar Assad ni Vladimir Poutine kun ka di donc olu de kun bɛ ka Bashar ka sécurité garantie pour que u kana na se k'a faga k'a labɔ fanga la i n'a fɔ min ɲɔgɔnna kɛra Kadhafi la donc a dogolen tɛ mɔgɔ si la n ka video tɛmɛnen dɔ fɛnɛ la n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko distance ba tɛ Israël ni Syrie ni ɲɔgɔn cɛ donc o hukumu de kɔnɔna la Israéliens b'u janto u kana don Irisiw gasi la parce que u b'a dɔn k'a fɔ ko Irisiw de bɛ terrain maîtriser Syrie kɔnɔna la ni mankan dɔ nana wuli u ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ u man ka dɛmɛ Ukrainiens fɛ n'o kɛra donc u ni siri ka surun irisiw fɛnɛ deployelen don siri o da man d'u la hali dɔɔni donc actualitéw y'a yira k'a fɔ ko wagati min na kɛlɛ kun bɛ siri kɔnɔna la israɛliyɛnw ni irisiw kun bɛnna kan israɛliyɛnw n'u ka avion kun bɛ tɛmɛ sanfɛ c'est à dire u bɛ tɛmɛ siri sanfɛ ka tɛmɛ liban sanfɛ ka sɔrɔ ka taa fɛnw bila ka jigin iraniɛnw ka siti dɔw kan donc et pourtant irisiw ka base aériennew bɛ yen u ka radariw bɛ yen u ka anti aériennew bɛ yen mais o bɛɛ la u kun b'a to dogo la israɛliyɛnw ka aviɔnw ka tɛmɛ u t'u ye u bɛ liban tɛmɛ ka sɔrɔ ka taa iran ka taa yɔrɔ dɔw ci donc o kɛlen de sisan hypothèse fɔlɔ kɛr'o de ye spécialiste caman de bɛ k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye iraniɛnw y'a décider nin wagati in na k'a fɔ k'u bɛ wuli ka taa avion di c'est à dire ka taa drone di irisiw ma ko u bɛ fɛ k'o côté de mankaran comme ça n'u ye juru dɔ don irisiw la wagati min na irisiw mago bɛ kɛlɛkɛminɛnw na u bɛ kɛlɛ kɔnɔna la n'olu taara drone d'u ma irisiw b'a fɔ ko ninnu t'an jugu ye don min ni israɛliyɛnw y'a décider k'a fɔ k'u bɛ wuli ni u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka liban sanfɛla ni siri sanfɛlaw tɛmɛ ka irisiw ka radariw traverser ka taa fɛn dɔw bila ka jigin iran kan a dɔn irisiw b'a fɔ ko ninnu ye juru don an na wagati min na ni Ukrainiens bɛ kɛlɛ la n tɛna se k'a to cogo si la Israéliens ka tɛmɛ n'u ka kɛlɛkɛminɛnw ye ka taa fɛn dɔ bila ka jigin u kan en plus o bɔlen kɔfɛ spécialiste dɔw fɛnɛ bɛ ka bɔ ni hypothèse dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Iraniens y'a décider ka wuli ni kɛlɛkɛminɛnw ye ka wuli ni drone ye ka taa di Russiw ma ko parce que u fɛnɛ bɛ fɛ k'a yira diɲɛ na de k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn girinmanw b'olu fɛnɛ bolo donc u bɛ fɛ k'u ka drone kalite de yira mɔgɔw la wagati min na mɔgɔw bɛ kɛlɛ la a kɛlen i n'a fɔ ni maci dɔw bɛ ka kɛ sisan pour que k'i ka talan yira mɔgɔw la f'i ka don maci de kɔnɔna la n'i ka karanpɔn ye ka jeu k'a yira mɔgɔw la réellement k'a fɔ k'i bɛ se balon tan na donc kɛlɛ bɛ wagati min na kɛlɛkɛminɛn yira kun ye o wagati de kɛlɛkɛminɛn yira wagati ye o de k'a yira diɲɛ na k'a fɔ k'an fɛnɛ bɛ drone dumanw dilan i n'a fɔ turkiw ye drone sugu mun di ukrainiens ma En plus o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ dɔw fɛnɛ bɔra ni hypothèse dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko juguya mun b'u ni amerikɛnw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ b'a kalama cogo min wagati dɔ kɛra sanction binna iran kan parce que siga kɛr'u la k'a fɔ k'u fɛnɛ bɛ fɛ ka arme nucléaire dilan o man di israɛliyɛnw ye o man di amerikɛnw ye amerikɛnw de bɛ ka israɛliyɛnw dɛmɛ parce que jugu fɔlɔ min bɛ iraniyɛnw na o ye israɛliyɛnw ye donc ni iraniɛnw sera ka arme nucléaire baw sɔrɔ u ka yɔrɔ in na olu de bɛ k'u ka yɔrɔ mɛtiri ye ni israɛliyɛnw y'u patapata don min dɔrɔn u b'a bila ka taa jigi u kan ou soit u b'u mɛnase k'a fɔ ko n'u m'u janto putin ta ɲɔgɔn bɛ k'u la et tout donc o hukumu de kɔnɔna la israɛliyɛnw bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ u ni amerikɛnw b'u k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa sanction kana se ka wuli ka bɔ iran kan walasa iraniɛnw kana se ka cogo si la u kana se ka arme nucléaire dilan hali kosa in na israɛliyɛnw bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu sikalen b'a la k'a fɔ ko donc iraniyɛnw bɛ ka fɛn dilan ko wagati fitinin kɔnɔna la k'u bɛ sɔn ka arme nucléaire dilan bombe atomique ni fɛnw dilan donc o bɔlen kɔfɛ sanction bɛ iran kan a mɛnna k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka arme nucléaire dilan en plus sanction tɛ ka wuli ka bɔ u kan hali kosa in na kɛlɛ wuli wagati ukraine ni russie ni ɲɔgɔn cɛ n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko chinois ni russiw y'a yira k'a fɔ k'olu ye sira nɔgɔya ko gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na o ye américains ka côté de ye ko ni américains sɔnna sanction bɛ wuli ka bɔ iran kan donc euh, hali bi a ma wuli ka bɔ an t'a dɔn dogo la n'a sɔrɔ u y'a dilan parce que israéliens bɔra n'a ye k'a yira kosa in na k'a fɔ ko donc ils ont la quantité maximum de l'uranium pour créer des armes nucléaires et tout i n'a fɔ b'a kalama cogo min ko quantité hakɛ min b'u bolo uranium na o b'a permettre ka fɛn dilan O bɔlen fɛnɛ kɔfɛ spécialiste dɔw fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko actualité mun dira américains fɛ k'a yira k'a fɔ ko iraniens bɛ fɛ ka taa drone di russiw ma k'a information c'est à prendre à la pincette c'est à dire mɔgɔ man ka da la kosɛbɛ parce que américains de don u ni iraniens man di américains terikɛ minnu fɛnɛ ye israéliens ye u ni iraniens man di est ce que u tɛ fɛ ka iraniens sen don ko dɔ la walasa diɲɛ ka ban u ye ka kɛlɛ dɔ tigɛ ka taa bin u kan i n'a fɔ mun ɲɔgɔn kɛra eh, sadam hussein na ka galon da u ka jamana la k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka arme nucléaire dilan u wulila ka taa bin o kan et pourtant tiɲɛ kun t'a kuma la donc o hukumu de kɔnɔna la o hypothèse in fɛnɛ bɔra mɔgɔ dɔw y'a yira réellement k'a fɔ ko mɔgɔ man ka da la parce que américains a information bɔra olu de fɛ u ni iran man di u ni russie man di n'a yirala k'a fɔ ko iraniens taara kɛlɛkɛminɛn di russiw ma drone d'u ma wagati min na u bɛ kɛlɛ la de un o b'a yira k'a fɔ k'u bɛ fɛ ka russiw tɔgɔ tiɲɛ parce que russiw bɛ kɛlɛ la u ka kɛlɛkɛminɛnw b'u bɔ mais n'a fɔra ko u taara kɛlɛkɛminɛn d'u ma o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw t'u bɔ de donc o hokumu de kɔnɔna la u mago jɔra mɔgɔ wɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛw na de deux u ni iraniyanw man di u bɛ fɛ ka iran tɔgɔ tiɲɛ pour que k'a jira k'a fɔ ko ikrɛniyanw man di u ye wagati min na ikrɛniyanw bɛ degun kɔnɔna la mɔgɔ min nana bin u kan e bɛ k'olu dɛmɛ ni kɛlɛkɛminɛw ye donc iran fɛnɛ ka ko la an t'a dɔn a bɛna abouti fɛn min na avec le temps n'an bɔra kalama réellement k'a fɔ ko iran taara ni drone ye irisiw fɛ yen américains ka réaction bɛna kɛ fɛn min ye n b'a ɲɛfɔ an ɲɛna en plus n'a ma kɛ tiɲɛ fɛnɛ n b'a expliquer an ɲɛna Bon maintenant an bɛna kuma Faransi ni Russie ka ko in de kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min kosa in na kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Faransiw ka président Emmanuel Macron y'a ɲini Vladimir Poutine fɛ a bɛ siɲɛ fila saba ɲɔgɔnna nin bɔ k'u ka ɲɔgɔnye dɔ kɛ u ye ɲɔgɔnye dɔ kɛ vis-à-vis la wagati dɔ la u tilala ka visioconférence dɔ kɛ donc o ɲɔgɔnye in de kɔnɔna la a b'i n'a fɔ kuma min tɛmɛna Vladimir Poutine ni Emmanuel Macron cɛ dogo la genre u ka teleso dɔ de bɛ Faransi n'u b'a wele ko France 2 o de bɔra n'o kumakan ninnu ye k'u diffuser o ma diya irisiw fɛnɛ irisiw ka ministre des affaires étrangères y'a décider ka bɔ ka kuma k'a yira k'a fɔ ko normalement diplomatique code ni fɛnw kɔnɔna la nin man ka kɛ ko ni kumaɲɔgɔnya tɛmɛna président fila ni ɲɔgɔn cɛ dogo la k'a sɔrɔ président filanan in ma bɔ a kalama k'a fɔ ko a bɛna a discussion ninnu diffuser réseau sanfɛ ani telesow la ko normalement ko o tɛ a la quoi u man k'o kɛ en plus o bɔlen kɔfɛ a tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko c'est pas parce que olu ye kuma dɔ fɔ interview in kɔnɔna la mun digilen don mɔgɔw la ou soit kuma bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu ka jamana lamaloya donc k'olu ye kuma minnu fɔ interview in kɔnɔna la k'a ɲɛci foyi t'olu ye a tɛ kojugu foyi k'olu ka jamana la ko parce que olu bɛ baara k'u yɛrɛ kan n'u taara interview la u b'a dɔn u bɛ kuma minnu fɔ mun bɛ se ka kɛ sababu ye u kana n'u ka jamana bila kunbalan na ou soit k'u ka jamana lamaloya donc ko o y'olu kɛcogo yɛrɛ de ye ko kuma min b'olu kungolo n'u kan cɛ u b'o kuma de fɔ a bɛ kɛ mun ye kɔfɛ a bɛ k'o de ye en plus n'a kungo kɛra fɛn o fɛn olu b'u jɔ a kungo kɔrɔ en plus olu b'u kumacogo dɔn pour que u kana se k'u ka jamana lamaloya Bon, maintenant, an bɛna kuma Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky de kan i n'a fɔ a b'a kalama cogo min par le passé n y'a expliquer ɲɛna k'a fɔ ko Ukrainiens ka président Volodymyr Zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko olu fɛnɛ bɛna revanche ta Russiw kan ko paske irisiw ka dugu dɔw minɛ n'o ye kherson ni mariupol ninnu ye ani donbasi ville ninnu donc u y'a yira k'a fɔ ko u ye ville fila de cibler dɔgɔkun tɛmɛnen in na k'a yira k'a fɔ ko ville min n'u b'a wele ko kherson o ni zaporija ko yen dugulamɔgɔw k'u janto u yɛrɛ la u ka boli ka bɔ a dugu kɔnɔ paske olu bɛna na bin dugu in kan ko n'u tɛ fɛ irisiw k'u utiliser comme bouclier humain k'u dogo u kɔfɛ ka kɛlɛ kɛ i n'a fɔ u yɛrɛ tun bɛ mun kɛ kɔrɔlen donc ko n'u tɛ fɛ irisiw k'o kɛ k'u ka boli ka bɔ a dugu kɔnɔna la paske olu bɛna na ni force ye u bɛna na dugu ninnu minɛ donc a b'i n'a fɔ dɔgɔkun in kɔnɔna la kunu yɛrɛ ou bien bi actualité bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko ukrainiens ye assaut dɔ lancer u taara bin eh, kherson kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ à moins de 70 km de la ville de kherson u taara bin o dugu in kan donc ko mɔgɔ min sara a bɛ mɔgɔ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna nin bɔ irisiw ka mɔgɔw bɔra ni bilan ye k'a jira k'a fɔ ko u taara bin siviliw de kan u m'olu ka mɔgɔ si faga mais ukrainiens bɔra n'a ye k'a jira k'a fɔ ko u ye irisiw ka position duuru de ci en plus k'u ye irisiw ka sɔrɔdasi bi duuru ni kɔ de faga et pourtant population min bɛ o yɔrɔ la u ka mɔgɔ dɔ bɔra k'a yira k'a fɔ ko ukrainenw ka population mɔgɔ de fɛnɛ don de o bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko ukrainenw bɛ k'olu ka sow de ci donc k'u bɛ ka civiliw de faga k'u k'a jɔ nin wagati in na et tout risiw dun bɔra k'a yira k'a fɔ ko foyi m'olu sɔrɔ k'u bɛ ka na bin civiliw de kan u ka defansi muso dɔw kɔni bɛ yen o bɔra ni kuma dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko o hukumu de kɔnɔna la olu ko civiliw bɛɛ ka boli ka bɔ a ville kɔnɔna la ko parce que olu préparelenba de don u bɛ ka na risiw kama an t'a dɔn n'a sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna la n'u bɛna se ka ville dɔ récupérer o yɔrɔ la mais quand même actualité bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko irisiw ka défense jalenba de don u ɲɛ k'u tɛ ka se ka irisiw ka défense traverser ka tɛmɛ mais u kɔni déterminelen don u ko f'u ka dugu ninnu récupérer de mais avec le temps on saura n'a sɔrɔ réellement u bɛna se ka dugu ninnu minɛ ou pas Ikrenenw ka president tellement kɛlɛ in gannen don nin wagati in na a mago bɛ dɛmɛ na mais a kun jigi dalen don occident jamana minnu kan américains ni britanniques dɔrɔn de bɛ k'a dɛmɛ massivement mais europe jamana caman bɛ yen i n'a fɔ france ni allemagne olu b'u sen kelen de ladon ka sen kelen labɔ u tɛ ka dɛmɛba bila ka taa di u ma hali la preuve en est que ambassadeur min bɛ allemagne kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko l'aide militaire de l'allemagne est un peu timide par rapport à l'ukraine c'est à dire u bɛ ka dɛmɛ bila ka taa di ikrenenw ma a ka suma dɔɔni en plus a fanga man bon quoi mais n'a ye se k'a jateminɛ angleterre ni britannique angleterre ni amerikɛnw de ka dɛmɛ fanga ka bon ukrainiyɛnw fan fɛ wariko ni kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla ni fɛnw bɛɛ lajɛlen na en plus actualité fitini dɔ bɛ yan'an ka tɛmɛ n b'a essayer ka expliquer aw ɲɛna donc angleterre premier ministre boris johnson a yirala k'a fɔ ko le premier septembre ou soit septembre kalo in kɔnɔna la mɔgɔ kura bɛna na sigi a pilasi la donc o bɔlen fɛnɛ kɔfɛ le fait que ukrainenw ka président nana jateminɛ k'a fɔ ko dɛmɛba tɛ ka d'a ma nin wagati in na a jigi dalen tun bɛ jamana minnu kan i n'a fɔ allemagne ninnu ni europe jamana dɔw en plus jamana minnu fɛnɛ kɔnɔna la dɛmɛba tɛ ka d'a ma an'u tɛ k'a soutenir a y'a décider k'olu ambassadeur ninnu bɛɛ gɛn ka bɔ u ka baara la i n'a fɔ Allemagne ni Hongrie ni République tchèque ni Inde o ni Norvège n bɛna a bɛɛ expliquer aw ɲɛna mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u t'a dɔn kun min y'a to Volodymyr Zelensky y'a décider k'a ka ambassadeur ninnu gɛn mais ne kɔni ka analyses kɔnɔna la n'a ye se k'a jateminɛ an minnu analyser point par point n'a ye se k'a jateminɛ Norvège kaw fɛ yen olu ma dɛmɛba di Ukrainiens ma depuis kɛlɛ in daminɛna en plus o bɔlen kɔfɛ kɔsa in na fɛnɛ u bɔra k'a yira k'a fɔ ko ni rusiw bɔr'a la eropew ka gazi fanba bɛ bɔ norvege de mais an nana jateminɛ nin wagati in na k'a fɔ ko u kɛlen don ka gazi tigɛ parce que grève b'u fɛ yen donc peut-être a b'a fɔ k'a ka diplomatie tɛ ka se ka baara kɛ c'est-à-dire a ka ambassadeur min bɛ o jamana in kɔnɔ o tɛ ka se ka baaraba kɛ walasa ka se ka na ni basigi yen yɔrɔ la k'u lafaamuya k'a fɔ ko eropew mago bɛ gazi de la u man kan a to eropew ka taa rusiw ka gazi san walasa k'u ka wari caya ka kɛlɛ kɛ olu fɛ o ye point fɔlɔ ye en plus o bɔlen kɔfɛ norvege ninnu ma dɛmɛ caman di u ma kɛlɛkɛminɛnko ta fanfɛla la En plus o bɔlen kɔfɛ fɛn min ye indiyɛnw ka cas ye ne y'a kɛ fɛn min ye n'a ye se ka jateminɛ wagati dɔ kɛra n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko indiyɛnw taara pétrole baden de ta irisiw fɛ yen ka na n'a ye u ka jamana kɔnɔ k'a raffiner ka sɔrɔ k'a feere européenw ma o kɛra sababu ye européenw ye sanction ninnu contrecarrer ka se ka accès sɔrɔ irisiw ka pétrole la o ye point fɔlɔ ye Point filanan ye fɛn min ye n'a ye se ka jateminɛ indiyɛnw wagati dɔ kɛra kɛlɛ wulilen Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ u ye kɛlɛ in condamné mais u ma sɔn ka sanction bin Russie kan en plus o bɔlen fana kɔfɛ n'a ye se k'a jateminɛ alimanw fana kan alimanw ka jamana kɔnɔna la nin wagati in na u wulila ka taa kanajiyɛnw fɛ yen k'a fɔ ko kanajiyɛnw ka pièce dɔ d'u ma u ka n'a don irisiw ka usine na walasa gazi ka se ka na olu ka jamana kɔnɔ et pourtant volodymyr zelensky bɛ kule la a mɛnna k'a fɔ ko alimanw kana irisiw ka gazi san donc ko n'o kɛra u bɛ ka irisiw ka kɛlɛ financer de mais alimanw nana jateminɛ k'a fɔ k'o t'olu arranger hali dɔɔni irisiw ye gazi tigɛli min k'u la 60 pourcent dɔrɔn u nan'a ye k'a fɔ ko no togoya foyi t'a la il va falloir que gazi in ka segin ka na europe kɔnɔna la sinon a da man d'olu la parce que ni gazi nana nord stream fɛ sisan ka na allemagne allemagne bɛ dɔ di angleterre ma u bɛ dɔ di faransi ma u bɛ dɔ di jamana caman ma et tout mais européens nana jateminɛ k'a fɔ ko le fait que o tigɛra o bɛ ka na ni crise gazière de u ka yɔrɔ la et tout donc o hukumu de kɔnɔna la allemands y'a décidé k'a fɔ k'u tɛ volodymyr zelensky lamɛn u mako bɛ fɛn min na kanajiyɛnw ka na n'a ye joona joona pour que rusiw ka na ni gazi ye u fɛ yen donc le fait que u ka diplomatiw ma se ka baara kɛ ka alimanw la convaincu ambassadeur ma se ka baara kɛ ka alimanw la convaincu peut-être o de la volodymyr zelensky dimina k'a fɔ ko a bɛna bɔ a ka baara la a y'u bɛɛ bɔ u ka baara la actualitéw y'a yira k'a fɔ k'u t'a dɔn ni ambassadeur ninnu bɔr'u ka baara la u bɛna na baara wɛrɛ sɔrɔ ou pas mais quand même ale y'a yira k'a fɔ ko a mago tun bɛ dɛmɛ min na mɔgɔ ninnu fan fɛ u tɛ k'o dɛmɛ d'a ma ne kɔni y'a kɛ nin kanali ninnu de ye a mago tun bɛ dɛmɛ de la le fait k'a m'o sɔrɔ u ka ambassadeur ma se ka fɛn dɔ kɛ ka jamana ninnu la convaincu u ka ukrainiens dɛmɛ u sɔn u k'u soutenu kɛlɛ in na le fait k'o ma sɔrɔ a dimina k'u bɛɛ bɔ u ka baara la donc j'espère k'a sera ka faamuya sɔrɔ nin vidéo la an ye baroba de kɛ actualité minnu tɛmɛna depuis kunasini ni kunu ni bi n y'a essayé k'olu bɛɛ de englober ka essayer ka décryptage total dɔ kɛ pour que a ka se ka faamuyaba sɔrɔ a la kɛlɛ in état bɛ yɔrɔ min na nin wagati in na n'a sɔrɔ a ye faamuyaba sɔrɔ a la a kana ɲinɛ a b'a cliquer nin bouton kan pour me donner de la force an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ vidéo wɛrɛ la c'était Cactus prenez